aa kalatatu inachoka kumudzi ku malawi obwande mukuti chani achimwene muliko bwanji tsiku la lero kuno ndi ee Kaya amwene. Komabe tikuyamika kumwamba kuti kwatilolanso kuti tikaone kuwala kwa tsiku la lero. Ndimakamba mobwerezabwereza achimwene kuti zinthu ngati izi sizophweka, kuti timagona usiku onse kenakanso ndikudzuka m'mawa, zimatengera chisomo ndithu. Kunjaku kumachitika zambiri, koma Mulungu wakhala akutiteteza. Ndikudziwa mukundinena kuti Obwande, lero zikuoneka kuti mwadzuka mwauzimu, bwanji? Kwachitika chiyani? Aaa kodi iwe bwanji kodi? Usandipale mkamwa wamva iwe. Kuyamikira kumwambatu chikuyenera kukhala chikhalidwe chathu. Anthufe kukamba zoona, zikanakhala kuti Namalenga ali ngati anthu enanu aah bwezi pano file ya Obwande atayang'amba kalekale, bwezi atatopa nafe kalekale kuti Bwantasa namulengeranji koma, munthu wachabechabe kwambiri. Koma ayi ndithu, Chikondi chakebe chikutisunga mpakana lero. Mu cabinet muja andisiyanso. Eish zinthu zake amwene. Komatu nde ndinakhala ngati dzina langa ndinalionako. Koma ayi ndithu. Akuti obwantasa akapita nuko muzikakumba ukabwanda. Kodi inu unduna mmautenga ngati masewera eti? Ine shaa! Kodi ine ndekuti ndimaoneka wamasewera eti? Amandinena namagetsi wangayu kuti obwande chabwino inu akusiyani mu cabinet zamveka komabe malovu anu ndi achabe kwambiri ndiye ndimamuuza kuti ayi malovu anga si achabeyi koma munthune ndine mpolofeti. Mwaonatu mmene zayendera zinthu zake. Onse aja amene ndinawatchula kuti achoka, achokadi amwene ngakhale amene amaoneka kuti iwo sangagwirike, ulendo uno agwirika. Atipulidwa aponyedwa pambali kaye. Uneneri wa obwande wakwaniritsidwa ndithu. Ngati ukukumbukira bwinobwino ndidanenapo mu kalata yanga yapita ija za olemekezeka amene anayamba kuthamangathamanga atamva fungo loti akhala akusintha nduna posachedwapa. Eish! Ntchito za undunansotu pena pake nzosapanganika amwene. Achita bwino kundisiya chifukwa aah! Inu nanga ntchito ya mtundu wanji yoti lero uli pa ntchito pakati pa usiku basi kungomva kuti Obwantasa! Get out! Yani yaumapo apa? Ndiye pamenepo udazolowera kale kamoyo kofewa. Umakonda kudya chi hayisikilimu kumachita kuwauza mayi kunyumba, Onamaga! Katenthetseni chi hayisikilimuchi tidye basi! Ana kusukulu amapita zodula zodula, nyumba umakhala yochita kulipiridwa, achitetezo a mbwee paliponse pamene ukuyenda, koma tsopano kungodzuka m'mawa kungomva anthu akukutsanzika kuti basitu bwana ine ndiye basi ulendo, iwe aa ulendonso wakuti? Haa simunamve bwana? Sindinunsotu nduna ayi, ndiye apa basi ife talongedza tikupita monga achitetezo anu. Enanso haa inetu monga dalaivala wanu basitu bwana ulendo uno. Aa iwe ndiye ukuchoka ndi galimotoyo? Ndiye ine ndiyendere chani? Aaa basi bwana muona kuti muchita bwanji. Ntchito zachabe kwambiri. Ntchito yomakuthera ena ake atakuitana kuti mudzasekulire msonkhano ngati mlendo wathu wolemekezeka. Iwe maalawansi utapochera kale ali m'thumba. Uli m'chipinda chogona alendo kumalo ogona alendo olemekezeka kwambiri. Kasuti kako kamilozomilozo kali kolekere chapakhoma. Kasuti kosamva moto wa simbi ako kali kangalala.

Wachitetezo wako kumuimbira thenifolo osayankha. Dalaivala kutuluka panja osamupeza. Pamenepo ndikudzati ndione thenifolo yanga pali mauthenga otani. Ii! Chikhabineti chatuluka, mwasiyidwa. Shaa! Ndiye ndiyenda bwanji kuchokera kuno? Ntchito zachabechabe. Ine achita bwino andisiya. Sindidandaula iya. Koma mwina adandaula ndi ajawa. Pajatu ndanena kale kuti anasyasyalika kwambiri. Wadandaula machuluka. Sizimakhala bwinoyi. Unduna unatseka makutu awo. Anthu akamalankhula ayi ndithu kunalibenso kumvetsera. Akamanena anthu kuti obwana komatu kumakumbukira kumene mukuchokera? Ayi ndithu. Unduna umakhala ngati wamuyaya achimwene. Pano ndi pamene tsopano umakumbukira kuti aah kodi paja tilinso ndi abwenzi anthufe eti? Auje kodi mulipo? Mukapezatu mpata tilankhulane. Thamo lonse limathera pomwepa amwene. Unduna Ayi ndithu ntchito yachabechabe kwabasi. Ndipo ine achita bwino kundisiya, sindidandaula ayi. Ngakhale pena magetsi wangayo anachalira, amachita kunena kuti obwande, au sankhanitu kukhala nduna, kwa chafera mthengo kuno tidzachokeko, tidzakaoneko zina ku mayadi kwabwinokwabwino. Tidzapume matekenya komanso tidzapume kuona dzigafa dza fodya. Mwina mwake tidzaiwaleko nkhani zokunga ndindi za fodya, tidzaiwaleko zoti kukacha basi kumangokhalira kuona anthu atadabadika kale akuchokera kudzigoba koma unduna ndi wachabechabe kwabasi kusiyidwa umakhala ngati kuti kwachitika zovuta unduna umakhala ngati dansi imene yathera pa njira chifukwa dj anayiwala kutchaja batire la galimoto limene amagwiritsa ntchito nchifukwa ndimamuuza ndi magetsi wangayo kuti osamatengeka nazo kwambiri izi atisiya atisiya basi tivomereze mwinanso ndi mwayi wathu nanga mathedwe ake a ntchito amenewa munthu ungawakhumbirenso Zangotichititsabe chidwi achimwene kuti kodi ndiye kumbali ya ndaleyi ndiye kuti zinthu zake zizikuyenda bwanji? Zachitika inde, cabinet ndi imeneyi yatuluka, koma ndimalingalira kuti kodi ndiye kuti mwina mwake za kummwerako anthu tasiya kupanga eti? Mwina mwake kapena tafika povomereza kuti ah, kummwerako anthu akewo nda- nda- ndokanika, anthu a mtambomtambo, tiyeni tingopanga zapakati ndi kumpoto basi. Chifukwa ndiye eh, chikwanje kungochiyendetsa kwa abale akummwera kwambiri, Kaya amwene. Obwantasafe ndi chimidzimidzi chathuchi za ndalezi sitimazitsata komabe mwina mwake tisathe mau kwambiri. Paja nthawi zina zikachitika chonchi pamadzatulukanso second selekishoni kuti hey pepani tinayiwala palinso a ujeni titi tinawaiwala dzina lawo tawaphatikizaninso pomwepo nawonso ali nawo pomwepa. Zikukhala ngati Tikufuna tsopano tiyambe ndale zenizeni. Sitikudziwa kuti kaya zikhala bwanji kaya. Posachedwapa mabwana a MP a m'chigawo chimodzi amachitanso m'bindikiro wa feteleza kaya akuti iyayi mwagawa mbali imodzi why? No mukukondera kwambiri. Inde ngakhale obwantasafe timadzaona kuti aah iyayi koma mabwana a MP mukugona too much. Chimanga chafika mpakana pofiira inu munali kuti nthawi yonseyi? Kufuna kutamika pano eti? Bwanji nanga simabwera poyamba pomwe kudzatipulumutsa ku nkhani ya fetelezayi? Koma mabwera pano zitavuta kale. Bwanji? Ikadakhala nthawi yakale, ndale za zipani zambiri zisanabwere, tikadaima pachulu ndikuwanena kuti munali kuti a Bongololo inu? Simmaona nthawi yonseyi kuti mvula ikugwa kukufunika feteleza? Kaya, komabe anga akumangonkhala mantha chabe achimwene basi. M'dziko, anthu akamba kumadziona kuti aah anthu akudyerera monona monona ndi amodzi amodzi ndi ngozi yaikulu koma. Zikufunika kukonza koma. Amakupatsani moni anyamata a Steplite Handmade Shoes ku Machinjiri mumzinda wa Blantyre. Madolo akumapanga nsapato zabwino kwabasi. Uyunso wa Michewu Auto Parts and Hardware ku Mpemba akuti mwasowatu ngati tchwerere mwana tchwerere kungobindikira ngati ninja obwande. Long live obwantasa. Ndatha ine wanu kuno kumudzi ku malawi abwande mafuta kunyasalande